igbo bụ igbo ekene m unu ezigbo enyi unu nwoke na-eme ihe nkọwa maka ilu igbo na otu o si metụta anyị na ndụ bụ maazị Michael Ani abịakwala ọzọ n'izu a na nke taa anyị ga-eje n'ihe gbasara di na nwunye anyị ga-ekwukwe maka ndị na-azụ ahịa anyị ga-ekwukwe maka di maọbụ maka nwaanyị maka na ihe a na-ahụzi ugbu a ọ na-agbagwojuzi mmadụ anya ka anyị mara na o nwe ka anyị ga-esi na-agwa ndị ụmụ anyị na ndị a na-ada ndị a bụ ndị igbo na-ada asụ igbo ka a marakwa na o nwekwe ihe chineke ji wee chọọ ndị nna anyị ahụ mma ọ kachasị n'ihe gbasara ilu okwu aga m akọwa ọkpụrụkpụ ilu okwu anọ tata ịbụa nwere ike ịbụ maka di na nwunye na ọ na-agazi a sị na ọ na-abụ e nee ka ihu ohe si wee dị a mara ka a ga-esi wee mee garị ọ zị okwu m na-ekwu ga-eme m mara nke m ga-eje na nke ya tata mana na nke mbụ m ga-ekwu maka di na nwunye bụ nke na-asị na ihe onye ruru ogo ya abụghị ụsa ọ ilu okwu a na-atụ maka di na nwunye ihe onye ruru oge ya abụghị ụsa nke ịbụa wee na-ekwu na anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị anyị gaa n'ihe gbasara di nke ọzọ anyị ga-akọwa bụ na oke ngwere edenyego isi na mmanụ nke a bụ ezigbo inu okwu na-emetụta di maọbụ nwaanyị oke ngwere ụfọdụ na-asị na o tinyego isi na mmanụ maọbụ na o denyego isi na mmanụ nke anọ m ga-eji wee kpokobe nke tata bụ nke na-ekwu na nwaanyị mara di ya ọ dịka o ji ọgwụ wee jiri ya ibe anyị ọ bụ na ị nọ ebe dị anya biko bịa nso ka anyị tọtuo ngịga maka na e zugo ka e si ka a ha eri udene n'ilu nke mbụ na-ekwu maka ihe onye ruru oge ya abụghị ụsa gịnị ka ọ pụtara ilu a bụ ilu na-ekwukwe ihe ga-asị na ọ na-abụ nwata toruo ịjụ ihe gburu nna ya ọ jụwa ihe onye ruru oge ya abụghị ụsa na-egosi na mmadụ tozuo ịnụ nwaanyị ma ọ bụ ịnụ di anya niile fụrụ ya ga-ama na o tozugo ọ dị ka ilu na-asị na e ji anya ama ọka chara acha ilu a na-ekwu na oge ọbụla nwa agbọghọ chapụrụ achapụ ị ga-ama na o rugo ịnụ di ọ nụwa di ahụ ị mara na ọ bụghị na ọ na-asa di ụsa kama na o toruru n'ịnụ ya ọ dị ka onye na-eme ji ego achụ ego ọ kpata ezigbo ego rụba ụlọ ndị mmadụ nwekwara ike ịsị na ihe onye ruru oge ya abụghị ụsa maka na o ji ihe eji ekwu ya ya bụ ịnụ di na nwunye a na-eru ya eru ma onye ahụ toru ime ya o mebe ya ọ gaghị abụ ihe a ga-asị ha gịnị mere o ji wee mebe nke a o gosi na o torugo ime ya a na-etorukwe nwoke na nwaanyị ịnụ i toruo nke ahụ ị marakwa na i torugo ịbụ ezigbo di maọbụ ezigbo nwaanyị ya ka eji na-akọwa na mmadụ toruo ịlụ di na nwunye ya ji emee ya ozugbo maka na ihe onye ruru oge abụghị ụsa nke ịbụa wee sị na anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị nke a na-emetụta di emetụta nwaanyị emetụta ndị na-azụ ahịa ndị ji ego achụ ego n'ebe di nọ ị nwere ike ịnụta di tata ma ọ nụta nwaanyị tata ihe dịka arọ ịbụa arọ ịtọ arọ ịnọ amụtarọ nwa ilu okwu a na-akasi mmadụ obi anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị ị gaghị eji na amụtaghị nwa n'otu ahụ sị na chi gị egbuo gị ma ọ na gị nwa bụ onye na-azụ ahịa ị zụwa ahịa ọ na-akụ elekere iri na abụọ nke ehihie ị gbabaghị aka ahịa ị na-eti na ebenebe egbuo kee ka a ga-esi mee ụbọchị taata a ga-erikwa nri taa ọ bụghị ya nwee ndidi na oge chineke ruo ị ga-amụta nwa ị nwere ike ọ bụrụ oge a na-akwadozi imechi ahịa i ree ahịa puku kwuru puku ọ ya ka eji asị na anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị ejine na o nwere ka o si wee dịwara gị sị na ebenebe egbuo na ya amarọzi na nwaanyị nke a ya nụtara ma nwoke nke a ma o jikwa ahụ ebukwana ụzọ gbajọọ chi gị ọsọ hapụ chineke na ọ ma ihe niile ọ ya ka eji asị na anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị o gosiri na ihe dị njọ tata nwekwara ike ịdị mma echi ọ bụ na anụtaghị na amụtabeghị nwa a ka ya-amụta nwa ọ bụ na ego bịakata kwụsị enyere nsogbu ego a ga-abịakwa ọzọ ọ okwu na-akasi ndị di na ndị nwaanyị na ọtụtụ ihe ndị Igbo na-eme obi ka anyị nwee ndidi maka na onye gbawa ọsọ ọ ga-enwekwa ike ọ gbakarịa chi ya n'ọsọ ma ị gbawazie ya nke gidigidi gidi a na-eji nwayọọ nwayọọ aracha ofe dị ọkụ na nke atọ nke atọ bụ nke na-agwa anyị na oke ngwere etinyena isi na mmanụ ụmụ nwoke unu nwe okwu a ma ọ bụ ụmụ nwaanyị ịnụba di ọ na-atọ ụtọ kene chineke o nwezie ka o si siwe ike agbana ọsọ maka na gị nwa bụ oke ngwere etinyego isi na mmanụ ihe ọ pụtara bụ na ọnọdụ anyị banyere na onwezi ikwe mpụta i nebe oke ngwere ị ga-ahụ na isi ya niile na-acha mmee mmee onwezi ihe a ga-eme ka ọ chagharịa chaba ka arụ ndị ọzọ otu ọbụla ọnọdụ si wee dịrị gị n'ihe ọbụla ị na-eme ị banyegoro abanye ọkachasị ihe dị ka di na nwunye marakwa na ọ dịba mma mma mma i kene chineke ọ dịba njọ ekoropụna mara na gị nwa bụ oke ngwere i tinyego isi na mmanụ ọ na-egosikwa na ọnọdụ ọbụla anyị nọ bụ nke ọnọdụ eyibere eyibe dịka di na nwunye a a ma ọ bụ na ị na-agụ akwụkwọ o nwe ka isi ule si wee nyebe gị nsogbu ị gafeghị n'ule marakwa na ọ bụghị sọsọ ule akwụkwọ ka eji ama onye maara ihe ekopụkwana sị na ị ma-agazi mba gị bụ ngwere etinyego isi na mmanụ ihe ị ga-eme bụ gị jisie ike ọ bụrụ na ị na-agụbụ akwụkwọ awa naabọ ị gụba ya awa atọ i jisie ike gụsiwa akwụkwọ ike mara na onwezi ị ga-eme ka ị pụọ otu a ka ọ si wee dị na di na nwunye ihe sibere unu ike unu ekoropụna nweenụ ndidi na emechaa na ọ ga-adị mma maka unu nwa bụ ngwere etinyego isi na mmanụ ọ dịzighị mpụta ọ bụghị oge ekwuru anụkata ka a hapụzia ya mere anyị ji asị na ngwere tinye isi na mmanụ ihe ọ na-egosi bụ gị nwee ndidi jisie ike na emechaa na ọ ga-adị mma nke anọ m ga-eji wee kpokọbe nke a bụ nke na-eme ka ọ bụ ihe ụfụ anya maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-abụ ha mebe ụdị nke a na-asịzi na ọ dị ka inu a na-ekwu na nwaanyị mara ọgọ nwaanyị mara obi di ya ọ dịka o ji ọgwụ wee jiri ya gị nwa bụ nwaanyị gị nwa bụ nwoke gbakwanụ mbọ ka ị mara di gị na ya bi gbaa mbọ ka ị mara onye gị na ya bi ị ma ha anara ya ị ma na unu anakpugo n'ihe gbasara di na nwunye na na-enwere onwe unu ọṅụ unu na-eri ihe ọ bụghị naanị na nwaanyị ma di di mara obi di ya ọ ga-adịkwa ka o ji ọgwụ wee di mara obi nwunye ọ ga-adị ka o ji ọgwụ wee jiri nwunye ya ọ bụ ha nọọ nghọta ọgwụ ahụ niile bụ nghọta ndị oyibo na-akpọ ya understanding ozugbo ị matara ebe ọ na-eri gị mperi nwee ike ịwachie nwaanyị gị mata ebe ọ na-eri mperi nwee ike ịwachie unu ebiri n'udo ọ nya bụ nwaanyị mara ọgọ ọ dịka o ji ọgwụ jiri di ya ị fụ ebe nwoke nọ n'usekwu na-enyere nwunye ya aka o nwekweghị ihe ọgwụ ọgwụ ọbụla o mere ọkwa na ọ marala na inyere aka bụ ihe ga-enyere aka n'ezinụlọ a na-aga n'ihu ị mara na alụmdi na nwunye enwekwaghị usoro ọ usoro ọbụla na-amasị unu usoro ọbụla dabara gị na nwaanyị gị unu emewe ya ma unu biri n'udo unu ma na a taba anụ ka o si asọ ụsọ na a ga-ata anụ udele aga m akwụsị na nke tata tụlekwe ya ọfụma gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị gị bụ nwa ntorobịa n'ihe nkọwa anyị nyere tata ka ị mara na oge ọbụla ị na-abịa nso n'igwe okwu a na-enweta ihe nkọwa a ị ga-ama ezie na ị bụ ezigbo nwa afọ ọwụwa anyanwụ ị ga na-ekwu okwu n'ezie a mara na ị maara nna gị maka na a sị na onye maara nna ya maara ndị gboo aga m akwụsị na nke tata mana ana m arịọ gị na ọ bụ na tata bụ mgbe ị na-abịa n'ihe onyonyo a biko mesara m mgbịrịmgba aka makwa na nkịta sị na ihe bụ egwu na amụ bụkwa gị daara ya ya adaara gị na anyị ga-abịa na nke tata na mmechi tupu oge ahụ ana m asị ka chukwu okike abịama onye maara ka o si dị anyị ka ọ gọzikwa gị enwere m olileanya na ị ga-anọkwa wee fụ echi maka na ihe anyị na-arịọ bụ ndụ mmiri ndụ azụ ọ ga-adịrị anyị niile na mma ndewonu